Ди нобэрей нэтыным и хьэщӏэр фэ псоми фоцӏыху. Ар сенатору Федерацэмкӏэ щыӏэ Советым щылажьэ Къанокъуэ Арсенщ. Зэрыфщӏэщи, Кӏуэкӏуэ Валерэ иужькӏэ Къанокъуэр ди республикэм и Президенту щытащ. Арсен къыщацӏыхур ди щӏыналъэм и закъуэкъым. Атӏэ абы и ӏуэхущӏафэм адыгэу дунейм тетыр щыгъуазэщ, икӏи пщӏэшхуэ къыхуащӏ лъэпкъ ӏуэхур ипэкӏэ зэригъэкӏуатэм къыхэкӏыу. Псом ипэ къихуу, Арсен, фӏыщӏэ пхуэсщӏыну сыхуейщ ди нобэрей нэтыным ухэтыну, арэзы узэрытехъуамкӏэ. Уэ узэрыхущӏэмыхьэр ӏуэху куэд узэриӏэр дощӏ, ауэ итӏани дыкъыбгъэщӏэхъуакъым. Упсэу, Инна, зэман зэрыбгъуэтам теухуау. Укъызыхэкӏам пщӏэ хуэпщӏу, пхузэфӏэкӏымкӏэ цӏыхум зыщӏэбгъакъуу, Адыгэгу дунейм утетщ, ауэ ар къыщежьар нобэкъым. Атӏэ уи цӏыкӏущхьэм къыщыщӏидзу зы ӏуэхущ. Сыхуейт иджыпсту уигу къэбгъэкӏыжыну, ущыцӏыкӏуар, уи сабиигъуэр зэрекӏуэкӏар, уи нэхъыжьхэм къыпхалъхьа гъэсэныгъэ. Упсэу, сыкъыщалъхуа къуажэ Шытхьэлэ къуажэ. Шытхьэлэ къуажэ къызыхэкӏар Кенжэ къыхэкӏауэ къэӏэпхъуэр, Кенжэ къыдэкӏхэри ди адэ ди анэм ди адэшхуэр и нэгъуэщӏ лъэпкъэгъухэр къыдэтӏысхьэщ абыжми, къуажэр яухуауэра. А етӏанэгъэ илъэсищэ хъуну Шытхьэлэ къуажэ зэраухуэри, ар зыукъуэдияуэ абы и дыхэтыну ди мурадщ. Абы сэ сыкъыщалъхуауэра Шытхьэлэ къуажэм. Школыр абы къыщызуха. Си анэр Медицинский учреждением фельдшеру лэжьа, си адэр агрономэу щӏидзэщ абыжми, председатель сельский совету лэжьа, пенсием кӏуэху. Адыгэ хабзэм теухуау, къекӏуэкӏым теухуау, ауэдэу дагъэса, дылажьэу, деджэу. Шытхьэлэ къуажэм школу дэтар иим хъуху уеджэуи, абы иужькӏэ Нарткъалэ школым, япэрей школым дыкӏуэщ абыжми, ебгъуанэрэ епщӏанэрэ абы къыщызуха. Апщыгъуэ

Ди гъунэгъухэм, лъэпкъ къыдбгъэдэсхэм, хабзэ яхэлъу, нэмыс яхэлъууэ, я сабийр зэрагъэсэным иужь иту лэжьакӏуэу щыта. Мылажьэ зыри къуажэм дэсакъым, къапщыщтмэ. Адыгагъэ зэрахьу, хабзэ зэрахьу, ди адэ ди анэми ауэдэу дызэрагъэсам хуэдэу дагъасэу щытауэ. Дыкъуейщӏейуи щытат ущыцӏыкӏукӏэ, ущыщӏалэкӏэ ӏэджи ӏэджи мыхъункӏэ хъуну, жаӏэу ауэдурэ дагъэса ара, зэр, къызэрекӏуэкӏар къуажэм щыдэсым. Къуажэм ущыдэсым дей унагъуэ ӏуэху бощӏэ. Апхуэдэхэри тӏэкӏу къыджеӏэ. Школым дыкъикӏыжамэ, портфелыр дгъэтӏылъти, щӏымахуэм дей ауэ дэтэкъым, щӏымахуэм хадэм иблэжьыхьын зыри щыӏэтэкъым, гъэмахуэм, къыщ, ущелэжьын хуейм дей илъэс ныкъуэкӏэ Хадэм дыкъимыкӏыу диту щытащ, пщӏэ щӏэдзау, щыхэпсэм де, жыгым ущелэжьым де, мыӏэрысэ къыпыпчыну, ма сыт помидор хэпсэну, гуэрэ хэпсэнумэ, абы теухуауэ, сытым деи школым дыкъикӏыжа нэужь псори унагъуэм, унагъуэм исыр абы елэжьу щыта. Ну, къуажэ къэс ара Къэбэрдейм зэрыщытар. Унэ зэрытым де зыгуэрым тӏощӏ хъу соткэ, хэт нэхъыбэу абы. Унагъуэр игъэпсэуу щыта, къапщту щытымэ, цӏыхум къалэжьым нэмыщӏ ауэдиз къриту щыта щӏым, елэжьыуэ, къуажэ дэсхэм. Ауэду щыта зэманыр зимыхъуэж ипэкӏэ. Нобэ узытет лъагапӏэм унэсын папщӏэ, Арсен, уэ гъуэгуанэ Гугъу къызэпнэкӏауэщ зэрытщӏэр. Дэп, дэӏэпыкъуэгъу бэлыхьи уимыӏэу уи ехъулӏэныгъэхэр уэ езым хуэм-хуэмурэ зэбгъэпэщыжауэ, уеблэмэ ущыщӏалэм щыгъуэ ӏэпщэкӏэ къарукӏи улэжьауэ апхуэдэ хъыбар зыхыдох. Къыщынэмыщӏауэ иджыри ӏуэрӏуэтэжу зыхэтххэм ящыщщ, зы жьэм жьэдэкӏым жьищэм жьэдохьэ зэрыжаӏэу, тӏэкӏу пцӏы. Пцӏыӏуэпцӏышэ хэту къекӏуэкӏми тщӏэкъым, ауэ Арсен и бизнесым лъабжьэ хуэхъуар ар зэрызэтригъэувар, и щхьэгъусэм и гъусэу лэкъум дэлэн хуэдэхэр ягъажьэурэ абыкӏэ щӏадзащ жари, ар пэж хьэмэрэ апхуэдэ дыдэу зэрыщымытыр. Си щхьэгъусэм ар игу ирихьыну къыщӏэкӏынщ, ауэду жаӏэми, ауэду щрет, ауэ бизнесым и ӏуэхур нэхъ, нэхъ гугъуу щытщ, сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, акъыл хэлъу, проект пщӏыуэ, бизнес план пщӏыуэ, а бизнес планым уегупсысын хуей зэрыпщӏынум теухуауэ къызэрекӏуэкӏым ещхьу дэ Ди бгъэдыхьэкӏэр ауэди хэта къапщту щытмэ, бизнесым ауэди, ау ар нэхъ куу, нэхъ нэгъуэщӏу зэрыщытыр ауэдэм дей, ау къапщту щытмэ, мыину дэ къедгъажьэри абы ужьым ин тщӏыурэ, хэдгъахъуурэ, хэдгъахъуурэ, нэхъ ин тщӏыурэ, бизнесу нэхъ ин тщӏыурэ, холдингыр ин тщӏа абы щыгъуэ зэманым, зэманым декӏур лӏыфӏщ жаӏэ, зэманым теухуау дылъыхъурэ, технологие къэдгъуэтурэ нэхъ Мылъку къызыхэкӏынум, нэхъ узэлэжь хъунум делэжьу щытауэра? Дэ абы и закъуэкъым, зэлэжьар дэ куэдым делэжьу щыта. Сыт щхьа жыпӏэу щытым, завод къызыӏутха, сотовый связыр къызыӏутхыу щыта, Ставропольское сотовым дыхэту акционеру, торговый центрхэр тщӏыуэ, щӏым делэжьуэ. ӏуэху зым зы лъэныкъуэ щымытуэ тху хы блыкӏэ гъэзауэ бизнесым зыр мыхъумэ мыдрейм ар иӏыгъыуэ адыгэ столыр щым лъакъуищым иӏыгъыура дэ тху хым блыкӏэ лъакъуэ щӏэтуэ бизнес зэрытщӏар сыт щхьа жыпӏэу щытымэ зэманыр зыхэзэрыхьауэ щытти зы бизнес ӏуэхукӏэ ебгъажьэкӏэ ар зыгуэркӏэ лъэныкъуабэ хъумэ мыдрейхэр елэжьэнутэӏыми нэхъыбэ зыхэтуэ нэхъыбэу, нэхъыфӏу делэжьу щыта ӏуэхум. Ди акъылым къызэриубыдэм хуэдэу, дэ зыгуэркӏэ зыгуэр къыдгурымыӏуэмэ, нэгъуэщӏ банкхэм, адрей нэхъыфӏу лажьэу, щапхъэу Москва лажьэхэм зэрылажьэхэм деплъу, дечэнджэщу, дыхуэзу сытурэ, ауэдурэ ди гупым делэжьу щыта апщыгъуэ. Сытми, апхуэдэу Гъажьэ къэгъажьэ ӏуэху хэтаӏым ара? Сэ точно згъэжьаӏым, ауэ адрейхэм ящӏар сщӏэӏым. Къызгурыӏуащ иджы. Республикэм и ӏэтащхьэу ущыщылэжьа зэманым, Арсен, уэ уи сомкӏэ, уи ахъшэкӏэ щӏалэгъуалэ куэдым уадэӏэпыкъуащ. Еджэну хуейуэ, щӏэныгъэ нэхъ лъагэ зэзгъэгъуэтарэт жызыӏэхэр ди къэралым и университет нэхъыфӏхэм. Мыдкӏэ хамэ къэралхэми бгъакӏуэурэ ебгъэджащ. Апхуэдэ къалэн уи пщэ дэплъхьэжыным сыт щхьэусыгъуэ хуэхъуар? Унафэщӏу Къэбэрдейм сыщыщыӏэм сэ къызгурыӏуэт, дэ ди щӏалэгъуалэм хищӏыкӏын щхьэӏэ, нобэ дунейм къекӏуэкӏым нэхъыфӏу хищӏыкӏын щхьэӏэ, ищӏэн щхьэӏэ нэхъыфӏ дыдэу дунейм тет университетхэм, нэхъыфӏу езыгъаджэ университетхэм дгъакӏуэурэ илъэс къэс унафэ къэтщтауэ щыта, Щэныкъуэ, щэ цӏыху нэхъ мащӏэ дыдэуэ, нэхъыфӏу еджауэ, нэхъ хуэхьэзыруэ, я акъылкӏэ, я щӏэныгъэкӏэ хуэхьэзыруэ, дгъакӏуэ, едгъаджэу щӏэныгъэ къедгъэгъуэтыну. Сыт щхьа жыпӏэу щытымэ, да, ди университетми хъарзынэу ирагъаджэ, ди къэралышхуэ дызыхэсми хъарзынэу ирагъаджэ, ауэ сену дуней псом, нэгъуэщӏ университетхэм, Европэм, Америкэм, Нэхъыбэу бгъакӏуэ щӏэныгъэ ягъуэту щытымэ, ди университетри къаухыу, абы иужькӏэ е магистратурэу е зыгуэру къаухрэ щӏэныгъитӏ здалъагъуу щытымэ, ди къэралым къыщаухауэ модкӏэ къыщаухрэ практикэ ягъуэту щытымэ, купщӏэ хэлъу нэхъ Нэхъыбэ къыгурыӏуэу а зэ зыхуеджэ ӏуэхум нэхъ и акъылыр пэлъэщыну къэтлъытуэ, ауэдэу унафэ къэтщтауэ щыта апщыгъуэ. Программэ президента по подготовке кадров фӏэтщ жэбжыми, цӏыхухэр дгъакӏуэу щӏэдзэ жэбжыми, ауэдэу илъэсиплӏ тхукӏэ дгъакӏуэурэ едгъэджа Къэбэрдейм къикӏыурэ. Ауэ щыдгъакӏуэми, условие зыри хуэдгъэуваӏым, ӏэмал имыӏэуэ фызэредгъэджам щхьэӏэ, Улахуэ зреттам щхьа фи еджапӏэм теухуауэ къэвгъэзэжын уей, фыщылэжьэн уей ди республикэм жытӏу фыхуейуэ къэвгъэзэжыну щытмэ, дэ зэран дыхъунуӏым, сэбэп дыфхуэхъунущ, ауэ хамэ къэралхэм фыкъыщынэрэ фылажьэу щытмэ, абы фи цӏэр цӏэрыӏуэ фыхъуу щытмэ, ди гуапэ хъунущ, жытӏу ауэду жетӏэ. Ауэ Условие иджыри зы дгъувауэ щытар фи бзэр пщӏэн уей, уадыгэм адыгэбзэр пщӏэн уей, убалъкъэрым балъкъэрыбзэр пщӏэн уей. Зи бзэ зымыщӏэр вгъакӏуэтэкъым, ара? Дгъакӏуэтэкъым, да, иужькӏэ къащтар и цӏыхум и бзэр, и культурэр ищӏэжын уей, сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, сыадыгэ, сыбалъкъэр жимыӏэу е лъэпкъым сыкъыхэкӏащ жимыӏэуэ, хэкӏуадэкӏэ дэ ди лъэпкъым абы зы фейдэ зыри иӏым. Ауэ ауэдэ къыхэкӏыну къыщӏэкӏынщ, ауэ дэ дызрегупсысар, ди акъылыр зэрегупсысар Ауэдэу илъэс къэс щитӏым тхунэгъэсу щытымэ, илъэситху пщӏы дэкӏыу щытымэ, минитӏ, минищ нэхъ университет нэхъ нэхъыфӏхэм щеджауэ ди щӏалэгъуалэ еджэрэ и акъылыр теухуа хъумэ, и процентитхур, процентипщӏыр нэхъыфӏ дыдэу къахэкӏыу щытымэ, ӏэмал имыӏэу абы я къызыхэкӏа лъэпкъыр ягу къэмыкӏыжынкӏэ е зыгуэркӏэ сыдэӏэпыкъуарэ жызымыӏэн сэ си фӏэщ хъуӏым абы къыхэкӏыну. Ар зыщыгъупщэ. Къапщту щытымэ, е Илон Маск хуэдэу, е нэгъуэщӏ зыгуэрым хуэдэу зыгуэр хъууэ щытым, зы цӏыху хотя бы лъэпкъым къыхэкӏмэ, абы сэбэп зэрыхуэхъуфынур ӏэджэкӏэ сэбэп хуэхъуфынут и лъэпкъ къызыхэкӏам. Ну, арат дызрегупсысар. Абы иужькӏэ нэхъыжьу сымылажьэу сенатору щыкӏуам иджэсту Адыгэ академием илъэситӏкӏэ иджыри ауэдэу къатщтурэ дгъакӏуэурэ едгъэджа. Иужьрей пандемие сытым мы къекӏуэкӏхэм иджэсту тӏэкӏу зэтриубыда хъуа иджэсту бгъэкӏуэну ебгъэджэну хъуӏыми, иджэсту къэдгъэувыӏауэ щытщ, ауэ зыгуэркӏэ къэралхэр зыкъызэӏуахыжу щытмэ, а программэр иджыри аткӏэ дгъэкӏуэну ди мурадщ. Сэ сызреплъымкӏэ, дэ ди республикэ закъуэмкӏэ ди цӏыхухэр дгъэлэжьэн едгъэджахэр лэжьапӏэ еттын жыпӏэу ауэду пэжӏым. Сэ сызреплъыр, цӏыхур здэкӏуэн уейр къызыхэкӏа лъэпкъыр щымыгъупщэм, и хабзэр щымыгъупщэм, и бзэр щымыгъупщу щытым, Америкэми щреӏэ, Москваи щреӏэ сыт хуэдэ къэралым щыӏэу щытми, и ӏуэхур щыдэкӏыну ӏуэху къэралым щыӏэу щытымэ, абы сэ сызреплъымкӏэ нэхъыбэ дэ ди лъэпкъым Къыхуищӏэну къысщохъу. Сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, дэ Къэбэрдейр къапщтэу щытмэ, ауэдэу инӏым. Иджы экономикэр къапщтэм, политикэ къапщтэу щытмэ, а экономикэр мыину щытмэ, финансым уелэжьмэ, сэ си образованиемкӏэ сыфинансистщ ара щӏыжысӏэр, къапщтэу щытмэ, уэ дауэдизу уакъылыфӏу щытми, фӏыуэ уегъэджауэ щытми, экономикэр ину зимыужьауэ щытмэ, Уэ сыт хуэдэ проект умыщӏми, сыт хуэдэ мурад пхуэмыщӏми, зыпхуигъэужьынукъым, сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, абы зы предел гуэр иӏэ, къапщтэу щытмэ. Хамэ къэралым Москва къапщтэмэ, е Америкэ къызощтэ, Европэ къызощтэри, абы я возможностыр финансым теухуауэ, зегъэужьыным, бизнесым теухуауэ, Технологиям теухуауэ ӏэджэкӏэ нэхъ возможность куэд яӏэ. Мес Темиркановыр къэтщтэнщ, модкӏэ нэгъуэщӏ зыгуэрхэри ди лъэпкъым къыхэкӏахэр къапщту щытмэ, нэхъыбэу зызыужьыфахэр республикэм щыӏараӏым зы лъэныкъуэкӏэ. Къэралым къыдэӏэпыкъууэ нэгъуэщӏыпӏэ щыӏэхэрат нэхъ зи ӏуэху дэкӏар. Хуейм къэвгъэзэж, хуейм къэдмыгъэзэж щӏыжытӏар езы цӏыхум къыхихын хуей езыбы и гъуэгур. Цӏыхум гуэныхь къэпхьууэ, Мыра уздэщыӏэн хуейр жыпӏэу щытмэ, ари гуэныхьу къызолъытэ, Сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, мыбы симыгъэкӏуамэ, мыуэдэ, мыуэду къамыщтамэ, нэгъуэщӏыпӏэ сыкӏуамэ, си ӏуэху нэхъ дэкӏынкӏэ, жиӏэу иужькӏэ уигъэкъуэншэжынкӏэ хъуну. Абы теухуауэ дэ ауэдэу зырикӏ, ауэ дгъэуваӏым иджыри, ауэ дэ дыдэу дызэреплъыр. Сыт щхьа жыпӏэм, зыгуэрым жаӏэ, уэ лэжьыгъэ диӏэӏым, Къэбэрдейм дыщылэжьэн ягъуэтӏым, щӏалэгъуалэм, Сыт жа, ауэ сэ сызэреплъымкӏэ, дэ къэралышхуэ дызыхэсым ухуейуэ щытымэ, лэжьыгъэ ӏэмал имыӏэураӏым Налшык щылэжьэну. Дэни щылажьэ, Москва щылажьэ, Санкт-Петербург щылажьэ, Ростов щылажьэ, Краснодар щылажьэ. Абы нэхъ уи ӏуэхур щыдэкӏыным елэжьын хуейуэ ара, ауэ уи акъылкӏэ адыгэ акъыл уиӏэу щытын хуей. Сыт щхьа жыпӏэу щытым, сэ сыкъызыхэкӏа лъэпкъым сэбэп сыхуэхъуарэт, сыкъызыхэкӏа си унагъуэм Сыдэӏэпыкъуарэт, си къуэш, си дэлъху, жыпӏэуэ уи гум илъу щытмэ, дэнэ ущыӏэми сэ слъагъукъым, зэран хъуу. Ди гуапэ зэрыхъущи, Федерацэмкӏэ Советым ди республикэм и цӏэкӏэ сенатор къалэныр аргуэру уи пщэ къыдалъхьэжащ. Сыхуейт, Арсен, абы щыблэжь ӏуэхугъуэхэм укъытхутепсэлъыхьыну. Нэгъабэ Иджыри илъэситхукӏэ аргуэру дыхахыжа сенаторуи иджы дэ дызэлэжьар, ну, Совет Федерацэм парламентым и щхьэ и щхьэращи, дэ дызэлэжьыр законхэм делэжьура, сэ сы Экономикэмкӏэ седжа, диссертацэ защищать сщӏа, сэ нэхъ зыхэсщӏыкӏи экономикэрати, Международный комитетым сыкъыхэкӏри, экономический комитетым нэхъыжьым и къуэдзу сыкӏуауэ сыщыӏэуращи, дэ законхэм дыхоплъэ, закон къекӏуэкӏхэм, Урысейм и законхэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым и закон къекӏуэкӏхэм дыхоплъэри, зыгуэр зэдзэкӏын хуейм е нэхъ тынш щӏын хуейм а законым и лэжьэкӏэм доплъри, Ди акъыл хыдолъхьэ, ди гупсысэгъуи зыгуэркӏэ а законым зыдогъэхъуэж. Абы нэмыщӏ къэралым и Правительствэм и лэжьэкӏэм доплъ министрэр къакӏуэурэ зэрылажьэхэм къыджаӏэ, зэрыхъур къыджаӏэ. Абы нэмыщӏкӏэ республикэм проблемэ яӏэу щытмэ, Министрам дыхуэзэн ипэкӏэ сэ яхузотх министр къэс Къэбэрдейм хузотхми, модэ министрым дыхуэзэнури, моду къыдбгъэдэсыну дыхуэзэнури, фи проблемэ ар къыджефӏэ, къытхуэфтх. Министрым худотх, например, дыхуэзэнуми, министрым Къэбэрдейм щылажьэм къытхуетх, модэ ӏуэху тхузэфӏэкӏкъым, мыр къыддэӏэпыкъуамэ хъарзынэ хъунут жаӏэри, дэ федеральнэ министрым и пащхьэ идолъхьэ упщӏэр, е долъэӏу, е и пащхьэм идолъхьэ, мыр щхьэ зэфӏэвмыгъэкӏарэ жыдори жыдоӏэри, ауэдурэ зыгуэркӏэ дэӏэп дыдоӏэпыкъу зэрыхъумкӏэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и закъуэм, Урысей псом теухуауэ закон къекӏуэкӏхэмкӏэ, хъуэжын хуейхэмкӏэ, бюджетхэм теухуауэ сыту абы куэдым куэдым дыхэтщ иджысту сентябрым дей комитетыр зэрыщыту Къэбэрдей-Балъкъэрым сшэуэ абы правительствэм и гъусэу псори цӏыху Цӏыху тӏощӏ дохъури, дызэгъусэу дыкӏуэу дыдэлэжьэнура правительствэм Къэбэрдейм? Нобэ узиунафэщӏ Дунейпсо Адыгэ Академием и гъуэгур дахыу нэхуу, зэӏухауэ и фӏыпӏэу долъытэ Арсен. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, тхьэмадэм куэду елъытащ тхылъыр къызэрыдэкӏ щӏыкӏэр. Дэ иджысту ди гуапэ зэрыхъущи, лъэпкъым къытхуэщхьэпэн Тхылъ зыкъом абы къыдегъэкӏ. Сыхуейт жозгъэӏэну а тхылъхэм я къыдэкӏыкӏэр дауэ зэрызэхэлъыр. Мыр нэхъыфӏщ, мыр нэхъ ӏейщ, мыр къыдэдгъэкӏмэ нэхъыфӏщ жыфӏэу сыт хуэдэ ӏуэху бгъэдыхьэкӏэ фыхуиӏэ? Президенту сыщыувам сэ сыщӏэувар зы сэбэп сызэрыхуэхъунум теухуауэ, мылъку хэслъхьэну ауэдэ мурад сиӏэуэ сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, мылъку хэмылъу щытмэ тхылъ зытххэм, абыхэм елэжьхэм Я зэфӏэкӏыныгъэр куэдым къэралым къыдэмыӏэпыкъум е спонсор имыӏэу щытмэ, гугъущ бгъэкӏуэтэну уи культурэр, бгъэкӏуэтэну уи историе, филологием уелэжьыну абыхэм. Абы теухуауэ сэ я пщэ унафэ хуэсщӏри дэслъхьа адыгэм лъэпкъым теухуауэ сыт хуэдэ щымыӏэу щытми тхылъ ученэхэм ятхымэ. Ауэдэу ягъэкӏуэтэну хуейуэ щытмэ, псоми фыдэӏэпыкъу, сэ яжесӏащ. Ауэ экспертнэ совет щыӏэуэ зыгуэркӏэ тхакӏуэхэми сэ сщӏэрэ, зыгуэркӏэ абы имызакъуэу цӏыхум итхри хоплъэжри, президиум унафэ къещтэ, сыт хуэдэ тхылъ мы гъэм къыдэдгъэкӏыну, хэт и тхылъ къыдэдгъэкӏыну, сыткӏэ сэбэп лъэпкъым хуэхъуну ар. Къапщтэу щытмэ, фыщымысхьуэ, сэ абы текӏуэдэну псори дэ мылъкукӏэ Дэ дывдэӏэпыкъун, жытӏэри сэ тӏэкӏу тызогъэгушхуэ къапщту щытымэ, нэхъыбэу. Сыт щхьа жыпӏэу щытымэ, историем теухуау, культурэм теухуау, хабзэм теухуау, ди адыгэ дыкъызыхэкӏам теухуау, искусствэм теухуау, адыгам теухуау тхылъ зыгуэр дигъэкӏыну щытымэ, дэ ддэӏэпыкъуну хэту щытми. Куэд тедгъэкӏуадэу схужыӏэнукъым, ауэ миллионипщӏ е миллион пщыкӏутху хуэдиз унафэ яхуэсщӏауэ ӏэмал имыӏэу мис модиз Илъэсым тевгъэкӏуадэ. Илъэсым тевгъэкӏуадэ, жытӏэуэ, э, ауэдэу грант хуэдэу къэтщтауэ щытура? Ауэ тӏэкӏу иджыри хэдгъэхъуэну ди мурад сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, сэ сызэреплъымкӏэ, тхылъу имызакъуэуэ, тхылъ дэдгъэкӏым имызакъуэуэ, цифровать тщӏыуэ, иужькӏэ къэнэжын уэдэу абы ятхар Ауэдэу щытыну сэ къызолъытэ, иджыри зы дызэрелэжьыр ара? Академиерауи щрет, сыт хуэдэ ӏуэхуи ирехъуи, уцӏыхуфӏкӏэ, ухъыджэбзыфӏкӏэ, ущӏалэфӏкӏэ сыадыгэ жыпӏэкӏэ хъуӏым. Сыт хуэдэ ӏуэхуми мылъку макӏуэ. Аращи, уи лъэпкъэгъу Къэбэрдейм къэкӏуа къебгъэблэгъэн щхьэкӏэ минрэ уэ уадыгэ унагъуэу, сэ сщӏэрэ, адыгэгу, адыгэпсэ уиӏэу щытми, мылъку уимыӏэмэ, сом пӏэщӏэмылъу щытмэ, а хьэщӏэр уэ пхуэгъэхьэщӏэнукъым узэрыхуейм уэдуи. Сэ сызреплъымкӏэ, абы зы пэш цӏыкӏу фӏэкӏа уимыӏэу щытми, уи гур къабзэу зыӏухауэ, шей фӏэкӏа йумыгъафэм, щӏакхъуэ ӏыхьэ фӏэкӏа йумыгъашхэу щытмэ, цӏыху уи дей къэмыкӏуэну къыщӏэбгъэкӏуэн щыӏэкъым. Хабзэр Мылъкум иӏыгъкъым къапщту щытымэ. Хабзэр, уэ уи дуней тетыкӏэр, уи щытыкӏэр, уи мылъкур иримыкъууэ, уи адыгагъэр нэхъыбэу щытымэ, сэ цӏыхур нэхъыфӏу къысщохъу, сыт щхьа жыпӏэу щытымэ, мылъкуми цӏыхур ехъуэж, и акъылыр зэрегъэкӏуэкӏ иныкъуэм де. Ауэ адыгагъэр зепхьэнумэ, мылъкум ӏэмал имыӏэу пыщӏауэ е нысэ кърагъэшэну щытымэ, модиз ахъшэр щӏыхуэ къищту ищӏэн хуейуэ, сэ къэслъытэкъым къапщту щытымэ. Дэ ди хабзэм дытету щытымэ, а хабзэр зепхьэн щхьа мылъкушхуэ уиӏэн хуейуэ ӏэмал имыӏэу, япэм ижькӏэ зэрыщытам уеплъу щытымэ, мылъкуи яӏаӏым, зыри ауэдэу трагъэкӏуадэу щытаӏым, ауэ ди хабзэр зрахьу щыта къапщту щытымэ. Екӏуу зрахьу щыта икӏи. Ай тӏур сэ зыщӏызэпыпщӏэн слъагъукъым, зыӏура мылъкумрэ уэ уи адыгагъэмрэ щӏызэхэзэрыхьын слъагъукъым сэ къапщту щытым. Нэхъ мылъку нэхъыбэ уиӏэху нэхъ мащӏэу цӏыхум къебгъэлъагъун хуей пщӏэнури щытынури. Сэ си еплъыкӏэр ара, может сыщыуэми сщӏэӏым зэманым мылъкуми куэд иӏыгъыжщ, куэд иӏыгъыжщ, ауэ гугъу ущӏехьын щыӏэу слъагъу. Иджы гъащӏэр зэрыхъуаращи, дыхуейми дыхумейми мылъку зиӏэм жиӏэр пцӏыуэ щытми, щӏалэгъуалэр зыщӏэдэӏур аращ. Ахъшэ зиӏэм жиӏэр пэжу, Мыдрей зимыӏэм жиӏэр мыпэжу ягъув. Дгъасэм зэрыдгъэсэн хуей модэу. Мылъкум пымыщӏауэ, дэ ди адыгэ хабзэм нэхъ тегъэхьэжын хуейра сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, нэгъуэщӏу цӏыхур узреплъын хуейр, и гъэсэныгъэмкӏэ, и псэлъэкӏэмкӏэ, и цӏыхугъэмкӏэ, и адыгагъэмкӏэ цӏыхур Мылъкуракъым зэреплъын хуейр. Апхуэдэу деплъу щытымэ, Дызыхуишэну щӏагъуэу. зыщӏыпӏи ухуишэнукъым, сыт щхьа жыпӏэу щытымэ, мылъкуи ухуейщ сыт щхьа, дуней псор мылъку щыӏэн хуейр, ауэ мылъку акъылкӏэ убгъэдыхьу щытым гъащӏэм, гъащӏэр зытеухуа хъуну слъагъуу. Уэ ебгъэкӏуэкӏ проектхэм иджыри ящыщщ Стартап жыхуиӏэр. Абы Уеблэмэ текӏуэныгъэ къыщызыхьа цӏыху зыбжанэ дэ ди радиом къесшалӏэурэ згъэпсэлъащ. Абы зэрыхэтар, зэрызэпеуар жаӏыжащ, уэри фӏыщӏэ къыпхуащӏу, Арсен, псалъэ дахэ куэд къыщыпхужаӏэу. Иджы гъэщӏэгъуэныращи, Абы нэхъыбэу хэлъа хэта упщӏэхэм ящыщщ ди лъэпкъ ӏуэхур. Итӏанэ щӏалэгъуалэм я фӏэщ узэрыхъур, уи жыӏэр тӏу ямыщӏу къызэродаӏуэр абыкӏэ нэрылъагъущ. Сыт хуэдэ ӏуэху адыгэ лъэпкъым теухуауэ кърамыхьэжьу щытми, щхьэ здрахьэлӏэр нэхъыбэм уи дейщ. Аращи, а проектым фызэрыхэтар Ар къызэревгъэжьауэ щытар, иджыри екӏуэкӏыну, сыт абы и ӏуэхур къыджепӏамэ си гуапэ. Стартапым теухуауэ дэ ди егупсысыкӏэр илъэситӏкӏэ едгъэкӏуэкӏа, стартапым теухуауэ къедгъажьэ сэ си еплъыкӏэр креативну ди щӏалэгъуалэм Проект яӏэ, я щхьэм я акъылым сыт зрегупсыпсыр бизнесым теухуауэ? Сэ просто тӏэкӏу бизнесым нэхъ хэсщӏыкӏыу къыщӏэкӏын куэд щӏауэ солэжь илъэс куэд щӏауи. Абы я егупсэкӏэр, яӏэ идее хьэмэрэ ямыӏэ. Дэ Америкэми дыдэлажьэт, Сан-Францискэ стартапхэр. Я гупсэкӏэр тӏэкӏу къэтщӏэну дыхуейуэрат къапщту щытми, абы теухуауэ дэри тфӏэгъэщӏэгъуэну сыт хуэдэ идее къралъ утыкум къралъхьэну сыт хуэдэ проект ди щӏалэгъуалэм. Дауэ зэрыгупсысыр? Абы я гупсысэкӏэр пщӏэуэ щытым, зэгупсысыр пщӏэуэ щытымэ, пхуэгъэсэнура пщӏэуэ щытымэ? Е абы я гупсэкӏэр умыщӏу щытымэ, е абы я щхьэм илъыр умыщӏу щытымэ, дауэ узреплъынур? Ауэ деплъри, стартапхэр къакӏуэрэ, ну, тӏэкӏуи адыгэ ӏуэхум теухуауэ, Адыгэ темэ хэту щытым, адыгэ, адыгу проектыр щыту щытым, ари нэхъ къатщтэт. Дэ дызэплъагъэм куэду гъэщӏэгъуэн куэди хэта, иджиикӏ щӏалэгъуалэ нэхъ, и акъылыр нэхъ щӏалэщи, нэхъ къабзэу, щӏэу мэгупсысэхэ къапщту щытымэ. Иджыи абы я гупсысэкӏэ тӏэкӏу ядумыӏыгъыу щытымэ, фэ зыри хэфщӏыкӏкъым ӏуэхум, фэ фыщӏалэ иджыри жыпӏэу къэбгъанэу щытымэ, иужькӏэ етӏуанэу, хуэмеижынкӏэ хъуну зыгуэр ящӏыну. Зэу мыр ухъукъым, сыт щхьа, дэ ди хабзэми тӏэкӏу ар хэлъщ, щыщӏалэм дей къапщту щытымэ сэ сызэреплъыр, уэ иджыри ущӏалэ, уэ пхузэфӏэкӏынукъым, уэ мобдей щыт жыпӏэу тӏэкӏу дэ ди быныр дгъасэ хъунукъым. Журтым зэригъасэр дауэ, езбы и быныр сытри хуэщӏэным хуэдэу егъэгушхуэ, дэ иныкъуэм дей нэхъыжь нэхъыщӏэ жыдори тӏэкӏу дэдгуауэ дыдэу, тӏэкӏу. Дэкъузауэ тӏыгъынкӏэ хъуну? Сэ пэжу къэслъытэкъым ар. Стартапри ара зэрыщытыр, деплъыну? Сыт я гупсысэкӏэр, я акъылыр зытетыр ауэдэу мурад тщӏыри деплъати, дигу ирихьа зэрытщӏахэр. Псапэ зыпылъ ӏуэху куэд зэрызэфӏэбгъэкӏыр хэти ещӏэ, Арсен, уэ цӏыху ӏэджэми уадэӏэпыкъуащ, ноби уадоӏэпыкъу, ар сымаджэ ӏуэху хъуми е сэ сщӏэрэ, щытыкӏэ гугъум ихуауэ, мылъкукӏэ зи ӏуэхур зыхуэмыхъуу, Апхуэдуи щыӏэщ. Зыкъыпхуэзыгъазэм лъэӏукӏэ. Кӏуэ пэтми нэхъыбэ мэхъу зэманыр текӏыхукӏэ. Аращи, а къомым дауэ уапэлъэщрэ, итӏанэ къуэлъэӏу псоми уадэӏэпыкъуфуи къыщӏэкӏынкъым, къызэрыхэфх щӏыкӏэ сыт зыгуэр иӏэ абы? Проблемэ куэд ди пащхьэ къралъхьэ къапщту щытым. Нэхъыбэу къытхуатх, къытхуэу, къытхуэмызэу, къытхуатх, къытхуатхыу псоми дыхоплъэри, Дэ къызэрыдгурыӏуэмкӏэ, нэхъ дыздэӏэпыкъун хуейр зыгуэр сымаджэмэ, хущхъуэ хуеймэ, е нэгъуэщӏ зыгуэру еджапӏэ кӏуэнумэ, зыщӏыпӏэ, е зыгуэр ящӏынумэ, абы япэ ар идогъэщ. Узыншагъэм теухуар узыншагъэкӏэ дыдэӏэпыкъуну япэ идогъэщ. Еджэнур етӏуанэу идогъэщ, къапщту щытымэ. И ныкъуэмрэ нэхъыбэр зыгуэркӏэ дадоӏэпыкъу. Сыт щхьа, может быть, а зыхуей дыдэм хуэдизу дыдэмыӏэпыкъуми, ну, мазэм миллионитӏ Уэдиз тыдогуашэ, дызэрыдэӏэпыкъуфым хуэдэуэ. Ау иныкъуэм де, ну, зыгуэр къатх унэ дыхуейт, модкӏэ машинэ къэтщэхунут, сыт? Дэ дызэреплъымкӏэ, цӏыхум а узэрыдэӏэпыкъуфын хуейр е сабиймкӏэ, е нэхъыжьхэмкӏэ, нэхъ щӏалэгъуалэм къыщатхым де, дэ дызэреплъымкӏэ, щӏалэгъуалэм езбы и ӏуэхур ящӏэжу щытын хуей. Я къару илъыгъуэщи нэхъ лэжьэн хуей. Ауэ дам нэхъ хъыбар зыхэдзауэ зыхыдодзри, доплъри, зэрытхузэфӏэкӏкӏэ доӏэпыкъу. Нтӏанэ, адыгагъэм теухуауэ адыгэ зыгуэр къытрадзэнумэ, е зыщӏыпӏэ концерт кӏуэнумэ, е сабийхэр къэфакӏуэ кӏуэнумэ, зыщӏыпӏэ культурэм теухуауэ къыщатхым дей моду Москва дыкӏуэнущи, дызэрыкӏуэн гъуэгум дей, е фащэ къэтщэхунути, фащэ едгъэдынути хъуну жаӏэу щытымэ, ауэ дыкъыщыкӏуэм дэ абыхэм дэ дадоӏэпыкъу. Нэхъыбэ тхузэфӏэкӏам нэхъыфӏт, нэхъыбэ цӏыху къэсыт дэӏэпыкъуамэ нэхъыфӏт, ауэ цӏыхум дэӏэпыкъунуми езбы зы лэжьыгъэ гуэр хэмылъу щытымэ, ар икӏи къекӏукъым къапщту щытымэ. Тӏэкӏу езыр гугъу ехьын хуей, пщӏэрэ? Хэлэжьыхьын хуей, е а лэжьыгъэм и гугъуехьыр, и пщӏэнтӏэпсыр къыгурымыӏуэу щытмэ, и ӏэ щӏэмыкӏыу щытмэ, ауэ мылъку хэплъхьар зыуи къыщыхъуну, мыбы и куэдти, къызита лӏо абы, жиӏэуэ цӏыхум пщӏэи хуимыщӏынкӏэ хъуну мылъку хэплъхьам, езбы и пщӏэнтӏэпс хэмылъу щытмэ. Атӏэ абы и ныкъуэр и пщӏэнтӏэпсу щытын хуей, и ныкъуэр уэ епту щытмэ, иджыи нэхъ къегугъыну икӏи къыгурыӏуэну, жызаӏэ фӏыгъуэ. Динми ди адыгэ хабзэми уи мылъкум уэ къэблэжьым зы ӏыхьэ хэптыкӏын хуейуэ апхуэдэу къегъэув. Мыпхуэдиз псапэ щӏэпщӏэр арагъэнщ. Итӏанэ, апхуэдэу ущытыну, дунейм утетыну, цӏыхум зыщӏэбгъакъуэу, ар уи нэхъыжьхэм ядэплъэгъуауэ зы хабзэуи къекӏуэкӏыу пӏэрэ, Арсен? Нэхъыжьэра къыщӏэкӏын, сыт щхьа жыпӏэу щытымэ, Къуажэм дыщыдэсым, хьэблэу дыщыпсэум, дыкъыщыхъуам я благъэм зыдэӏэпыкъуу, зэгъусэу, зыщӏагъакъуэу, зыгуэрым гузэвэгъуэ хъуамэ, зыхыхьу, зыдэӏэпыкъуу, ауэдэу дэтлъэгъуам, дызрагъэсам теухуа хъун къызыхэкӏыр къапщту нэхъыбэу. Диным теухуауэ зэкӏат къапщту щытымэ, ауэдуи доплъ, дэ тӏууэ доплъ къапщту щытымэ. Илъэс къэс къалэжьым теухуау абы къыхэкӏ мо зэкӏатым теухуау абы хуэдгъазэу тӏури тхузыхуагъэхъуу щытымэ, а тщӏынури мыдрей дызэдраӏэпыкъури дэ тӏэкӏу дажэ абы техуэным хуэдэу тӏэкӏу нэхъыбэ тщӏэуэ къыщӏэкӏын къапщту щытымэ. Ауэ ауэдууэ динымкӏэ, дин закъуэмкӏэ дыбгъудохьэ жытӏэу ауэду хэткъым. Дэ дызреплъыр а ди нэхъыжьэм зрагъэсам ауэду нэхъ дызрыбгъудыхьэр. Апхуэдэу уадэӏэпыкъуауэ, зэман дэкӏауэ. Мис уэ уи фӏыгъэкӏэ мыр къызэхъулӏэри, мыпхуэдэу си ӏуэхур дэкӏащ, жаӏэу ӏэджэми псалъэ гуапи къыпхужаӏэж къыщӏэкӏынщ иужькӏэ. Аращи. Ахэр щызыхэпхым дей нэхъыбэжу сщӏарэт, нэхъыфӏыжу садэӏэпыкъуарэт жыпӏэу уэ езым гушхуэныгъэ бгъуэтрэ? Адыгэм псалъэжь жаӏэ, фӏы пщӏауэ щытым псым хэдзи зыщыгъэгъупщэ жари, уемыгупсыс абы жари. Дэри ара дызреплъыр, сыт щхьа? Гуапэр сыт щыгъуи гуапэ щытӏумыщӏэ. Ауэ дэ къыщыджаӏэм дей уи гуапэ мыхъуну ӏэмал иӏым, сыт щхьа жыпӏэу щытымэ, цӏыхум пщӏэ щыхуищӏым дей уи лэжьыгъэм, уэ къэблэжьа мылъкум Ептам пщӏэ къыщыпхуищӏым дей удэӏэпыкъуам уи къару тебгъэкӏуэдам пщӏэ хуищӏу щытмэ, ар сэ пэжу къызолъытэ, сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, цӏыхум абы пщӏэ хуимыщӏу щытмэ, зыми пщӏэ хуищӏым къапщту щытмэ. Абы теухуауэ ауэдэу къыщыджаӏэм дей ди гуапэ, иджы ну, цӏыхур иныкъуэм дей иныкъуэхэри мэукӏытэ, сыт щхьа жыпӏэу щытым, лъэӏуэнуи мэукӏытэ, зыгуэркӏэ дэри дгъэукӏытэну дыхуейкъым, мыр пхуэсщӏати, Мыр къызжепӏатэӏыми е зыгуэркӏэ зыри жыпӏыжатэӏыми жыпӏэу цӏыхум зыри зыгуэр жиӏэу щытым ди гуапэт, ауэ зыри жимыӏэми дэ цӏыхум ар жыпӏатэкъым, жи ди жагъуэкъым, сыт щхьа жыпӏэу щытмэ. Дэ удэӏэпыкъуу щытым цӏыхум, уэ уи щхьэ удэӏэпыкъужура, сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, уэ ущыдэӏэпыкъукӏэ, ущыхуейкӏэ удэӏэпыкъунуэ, уэ уи гъащӏэр нэхъыфӏ щыпщӏкӏэ уэ уздэӏэпыкъужри хэлъщ къапщту щытым, цӏыхум удэӏэпыкъум нэмыщӏ. Цӏыху цӏэрыӏуэ ухъуа иужькӏ, адрейхэм уащефӏэкӏым и деж, пкӏэрымылъ пхуэмыфащэ гуэрхэр къыщыпхужаӏи щыӏэщ, уи цӏэр ягъэулъеин егугъэу. Ар, дауикӏ, фыгъуэным къишурэ зы ӏуэхууи къыщӏэкӏынщ. Уи щӏыбагъкӏэ къыпхуэпсалъэхэр зэхэпхыжа иужькӏэ, уи гукъыдэжыр пӏэпыхурэ, хьэмэрэ къыпфӏэмыӏуэхужу уесэжауэ апхуэдэ. Адыгэм япэм ижькӏэ Лӏыгъэ зыхэлъ цӏыхухъум хужаӏэу щытар щӏэупщӏэ хэт уи ныбжьэгъу жаӏэтэкъым, хэт уи жагъуэгъу жаӏэт. Уи жагъуэгъур къекӏуу уэ уи жагъуэгъум къару иӏэу щытмэ, уэри къару пщӏэлъу ябжыт къапщту щытмэ. Абы теухуауэ цӏыхухъум лажьэу щытмэ, лэжьыгъэм хэтмэ, ӏуэху ищӏу щытмэ, ӏэмал имыӏэу ауэдэ цӏыху хэмытыну ӏэмал имыӏэу щытщ. Жагъуэгъу, сыт щхьа жыпӏэу щытымэ, дунейр ара зэрыщытыр. Зэпоуэ дунейр, сэ нэхъыфӏ сыхъуарэт, сэ мыс сыхъуарэт, абы теухуауэ Тхьэм и фӏыгъэкӏэ жагъуэгъуи ди куэдщ, ныбжьэгъуи ди куэдщи, ди адэм жиӏэу щыта, лей къуихыу щытым зыгуэрым, лей умыхыж жиӏэу щыта си адэм. Сэ жесӏэу щыта, дауэ, лей къоуамэ узремыуэнур? Ну, иужькӏэ уи ныбжьыр нэсу щыту къыбгурыӏуэнщ, жи, а ӏуэхур, уи акъыл нэсу щыту къыбгурыӏуэнщ, жиӏэу щыта си адэм. Еу, сыт щхьа, жыпӏэу щытмэ, жагъуэгъу уиӏэу щытмэ, ӏэмал имыӏэуэ, жагъуэгъуми бгъэдыхьэкӏэ иӏэщ. Бжагъуэгъуу зыӏисыр ипщӏэн хуей, абы теухуауэ. Цӏыхум мыр жаӏэ, жыӏэу, Жагъуэгъу сиӏэ, мыр хуэсщӏауэ моду ищӏа жыпӏэуэ зызыхуэпщӏу щытмэ, цӏыху хъарзынэ зылажьэ зимыӏэми зыри хуэпщӏэнукъым, псоми зыгуэр хэплъэгъуэнкӏэ хъуну цӏыху къэс. Цӏыху къэс проблемэ зимыӏэ щаӏэкъым, абы теухуауэ цӏыхур фӏыуэ лъагъун хуей зэрыщытым хуэдэуэ. Уи лъэпкъым къыщыхэкӏакӏэ, ӏейми фӏыми зыдебгъэкӏун хуей, пхуэгъасэм гъэсэн хуей, сыт щхьа жыпӏу щытым ауэду, ауэ къыгурымыӏуэмэ, абы нэхъ жесткэу епсэлъэн хуей, нэгъуэщӏ зыгуэру зыщӏын хуей ӏуэхур, абы теухуауэ цӏыхухэр псори зэщхькъым. Гу зэрылъыттэщи, къулыкъушхуэ зыбгъэдэлъ цӏыху цӏэрыӏуэхэм жаӏэм нэхърэ, къызэрыгуэкӏ цӏыхубэм я псалъэр нэхъ зэхэпхыу щытщ, Арсен. Уи интернет напэкӏуэцӏми Щыдолъагъу абыи, сыт къатхми, сыту щытми, уапэджэжу, гулъытэншэу къомыгъанэу ущытщ. Япэрауэ дэ дыкъызыхэкӏа лъэпкъым щыщ цӏыхухэм теухуауэ проблемэ щыӏэм, адэ абы депсалъэмэ, ди хабзэм теухуауэ, ди цӏыху зыхущытыкӏэм теухуауэ, уэ цӏыхур унафэщӏу, унафэу уи пщэ къыдалъхьауэ цӏыхум фӏыуэ умылъагъумэ, цӏыхум уепсэлъэну ухуэмеймэ, зыӏухауэ ущымыту щытмэ, сэ сызреплъымкӏэ, власт къыщӏатын щаӏэкъым. Цӏыхум уэ ущыхахаджэ, цӏыхум дзыхь къыщыпхуащӏаджэ, цӏыхур къыщыпщыгугъкӏэ, власт къыщатакӏэ, цӏыхум зыхуэгъэзауэ щытын хуей. Цӏыхур уи жагъуэу плъагъу хъунукъым, сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, цӏыхум къыпщогугъ уэ лъэпкъым къыхэкӏауэ е Унафэ пщӏу е ӏуэху уиӏэу щытымэ, сэ сызреплъымкӏэ, цӏыхур нэхъ зыхуэбгъэзауэ цӏыхум декӏэ щытын хуей, я проблемэмкӏэ, я ӏуэхумкӏэ. Тӏанэ дэ ди цӏыхухэр цӏыху гъэса, нэмыс яхэлъщ, хабзэ яхэлъщ. Цӏыху щабэ ар. Къуажэм дэсхэр, къуажэдэсхэм. Къуажэм сыщыкӏуэм нэхъыжьу щылажьэм сахуэзамэ, си гуапэуэ, гуапэу къыпхущыту, къыпщыгугъууэ, уэ уи пщэ къыдалъхьауэ, А цӏыхум, дауэ нэгъуэщӏ узэрыхущытын, дэ дызэрагъэсар ара къапщту щытымэ? Цӏыхур фӏыуэ умылъагъумэ, цӏыхум удэӏэпыкъуну ухумеймэ, уи лъэпкъ узыхэкӏа фӏыуэ умылъагъуу щытымэ, ущӏэлэжьэни ущӏыхэсыни щаӏэкъым къапщту щытымэ. Иджыпсту ди щӏалэгъуалэм куэду яхэтщ тыншу мылъку зэрагъэпэщыну хуейуэ. Еджапӏэм къыщӏэкӏа иужькӏэ занщӏэу къулыкъушхуэ зыӏэрагъэхьу ар яубыду тыншу псэуну хуейуэ. Апхуэдэ гупсысэ зиӏэхэм Сыт яжепӏэнт? Цӏыхум езбы, и ӏэщӏагъэкӏэ, и ӏэщӏэгукӏэ цӏыхури мылъкури къилэжьын хуей, унафэщӏ хъун щхьэӏэ, и щӏагъ дыдэм щыщӏэдзауэ и щхьэм нэс ӏуэхур зытетыр къимыщӏауэ цӏыхум ӏэнатӏэ ептчӏэ хузэфӏэмыкӏынкӏэ хъуну? Сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, и щӏагъ дыдэм щыщӏэдзауэ и щхьэм нэс цӏыхур дагъэкӏуеин хуей? Ауэдэу системэр мылажьэу щытмэ, ар псынщӏэу тынчу къыӏэрыхьами, пщӏэ хуищӏынукъым, езбыи къыгурыӏуэнукъым къапщту щытмэ. Ну, ди жагъуэ зэрыхъунщи, зэманыр ауэдэу зэрыщытыр иджысту, зэу зы щӏыпӏэ гугъу зрагъэхьыну хуейкъым, унагъуэми тӏэкӏу гугъу ирагъэхьыну хуейкъым, я бынхэр тӏэкӏу нэхъ зэрытынчынуми, ӏуэху нэхъ зэрахуэ. Ауэ къапщту щытмэ, сэ зызреплъымкӏэ, тӏэкӏу гугъу ехьу щытын хуей сыт хуэдэ ӏуэху зэримыхуами. Сэ си гъащӏэм теухуауэ нобикӏ солэжь, сыт щхьэӏэ жыпӏэу щытмэ, си бынхьэми теухуауэ соплъ. Сыт щхьэӏэ жыпӏэу щытмэ, тынчу, езбыхьэм къамылэжьауэ, сэ абыхэм мылъку ещту щытмэ, згъэунэхъункӏэ хъуну, езбыхьэм къамылэжьмэ. Абы теухуауэ ерыскъыншэу къэнэнукъым, ауэ езбы къамылэжьа мылъку куэд епт хъунукъым. Ар епту щытмэ, зэбгъэхьэну, сыт ар щӏэлэжьэнур, сыт гугъу зыщӏригъэхьынур, Зыри, псори ептрэ, зыри хуэмейуэ пщӏыуэ щытмэ, иужькӏэ уэ зыбгъэунэхъужынур ара къапщту щытым. Абы теухуауэ щӏалэгъуалэми къагурыӏуэн хуей, гугъу ехьууэ, и акъылым теухуауэ, и зэманым теухуауэ къулыкъуи зэраубыдын хуейр, нтӏэ, икӏи-икӏ сыт хуэдэ ӏуэху зэрамыхуами, сытым теухуами а ӏуэхум нэхъыфӏ дыдэу хащӏыкӏыуэ, нэхъ и купщӏэм нэсу зрагъащӏэуэ, фӏыуэ хащӏыкӏыу адрейхэм нэхърэ щхьэ сэ нэхъыфӏ сымыхъурэ, сэ си акъылым зэрегупсысыр ара сэ япэ дыдэу щытын хуейуэ согупсыпс. Сэ бизнес ирехъу, политикэ ирехъу, сыти ирехъу. Сэ нэхърэ щхьэ адрей нэхъ губзыгъэ, значит, ар щӏэ губзыгъэр къащӏэн хуей, нэхъ тхылъ нэхъыбэ еджа, нэхъыфӏу ягъэса, а хьэмэрэ Алыхьталэм ауэдэу и акъылыр ищӏа жыпӏэу уегупсыпсу щытмэ, а гъуэгур къыпхуэщӏэну, ар ауэдэу щӏэхъуар, нэхъыфӏ дыдэ щӏэхъуар. Сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, Бетховен ухъуну ухуейми, минипщӏ сыхьэт ухуей. Зы ӏуэху гуэрым уелэжьу щытым, махуэ къэс сыхьэтищ уелэжьрэ, илъэсипщӏкӏэ минипщӏ сыхьэт тебгъэкӏуадэу щытмэ, сыт хуэдэ ӏуэхуми Бетховен ухуэхъуну. Бизнес ирехъу, экономикэ ирехъу, политикэ ирехъу. Цӏыхур гугъу ехьу щытын хуей. Вот сэ махуэ къэс сыхьэтитӏкӏэ тхылъ соджэ. Сыт хуэдэт? Пщэдджыжьым сыхьэт соджэ, пщыхьэщхьэм соджэ. Политикэм теухуауэ, финансым теухуауэ куэд къызощӏэ сымыщӏэу, иджырикӏ хэзмыщӏыкӏыу. Сэ вроде бы уже куэд щӏауэ солэжьри сэ хэсщӏыкӏын хуей, ауэ сымыщӏэ ӏэджэ къызощӏэ къапщту щытмэ. Абы теухуауэ цӏыхум и гъащӏэм еджэу щытын хуей, зыхуигъэхьэзыру щытын хуей. И чэзум къыӏэрыхьэр нэхъыфӏщ. и мычэзу къыӏэрыхьэр зыӏыхьэ нэхърэ. Сэ зэрысщӏэмкӏэ, уэ зэман зэрыбгъуэту уи адэжь хэкум ди республикэм унокӏуэж, Арсен, икӏи цӏыхухэм уахуозэр. Илъэсым зэ-тӏэу сыкӏуэжыр ар къапщту щытмэ, Сыкӏуэжа нэужь, сахуозэ, я ӏуэхур зытетыр соплъ, республикэм къэхъур соплъ сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, умыкӏуэжу уи нэкӏэ умылъагъуу щытмэ, ауэдэу жаӏэкӏэ плъэгъунукъым зэрыхъур. Нэхъыбэрэ яхуэзэн хуей, нэхъыбэрэ кӏуэжын хуей уи лъэпкъ узыхэкӏам. Уэ хамэ къэрал зыбжанэм ущыӏащ, Арсен, ди республикэм нэхърэ нэхъ дахэ плъэгъуа зыгуэр? Дуней псор дахэ куэд щыӏэ, ар къапщтэу щытмэ, Италием, Европэм къапщтэмэ е, например, Америкэм къапщтэмэ, нэгъуэщӏ къэралхэр къапщту щытмэ, ауэ Къэбэрдей-Балъкъэр ӏейу дахэр къапщту щытмэ, бгыхэми теухуауэ, инагъми теухуауэ псори. Ауэ, ну, уи щӏыналъэ ущалъхуам, уи лъэпкъ зэрысым, Уи щӏыгум хуэдэ сэ щыӏэу зыщӏыпӏи слъагъукъым, нтӏэ абы къыпкърокӏри къуажэм теухуауэ, уздэс къуажэм теухуауэ, псоми абы нэхъ дахэу сэ щыту слъагъукъым. Сыт щхьа? Ар ауэдэу, сэ Къэбэрдейм къапщту щытым сыкъызэрыщалъхуараӏым. Къапщту щытым Къэбэрдейр ӏейуэ нэхъ дахэ дыдэхэм, дуней нэхъ дахэ дыдэхэм щыщу къызолъытэ. Сыт щхьа жыпӏэу щытымэ, псы дыщыщӏэкъым. Сыт хэпсэми къокӏ, Дахагъэ, уи нэмкӏэ, сытымкӏэ. Сэ сызэреплъымкӏэ, ди адэшхуэхэм мы щӏыр щаӏыгъыфакӏэ, сыт хуэдэ къемыкӏуэкӏами, модэ щӏыгу щыдиӏэкӏэ, лӏыгъэ яхэлъу къыщӏэкӏауэ модэ щӏыпӏэ щаубыдыфу щыпсэуакӏэ ауэдиз илъэскӏэ. Ущынэкӏуэжахэм де зыщыплъыхь щӏыпӏэ зыгуэр уиӏэ? Сыщыкӏуэжахэм дей си Аргашэ къуажэм, Нальчик, иныкъуэм дей Приэльбрусьемкӏэ, Джылысу лъэныкъуэмкӏэ, Кисловодсккӏэ иныкъуэхэм дей соплъ абы теухуауэ. Адыгэ лъэпкъым ди псэукӏэ, ди зэхэтыкӏэм теухуауэ сытым нэхъ укъигъэгузавэрэ? Ди бзэр зэрытфӏэкӏуэдыр, ди адыгэ хабзэр зэрытщыгъупщэр, И тӏэкӏу мы зэман иджысту къекӏуэкӏым теухуау ассимиляцэ жыхуэтӏэм ещхьу хамэ къэрал щыӏэ адыгэми. Сэ сыздэщыӏэхэм Тыркум укӏуэм, Сирием, Иорданием укӏуэу щытмэ, иджысту дэ ди ныбжь щыӏэхэм иджыри адыгэбзэкӏэ мэпсалъэ. Къапщту щытым я быныр уже псалъэжӏым, адыгэбзэ ящӏэӏым. Дыадыгэ жаӏэ, ауэ адыгэбзэкӏэ псалъэӏым. Къэкӏа илъэсищэрэ ныкъуэрэ Кавказ зауэ зэриухрэ абы зэрыщыӏэрэ я бзэр яхуэхъума, я адыгэ хабзэр яхуэхъума. Мы зэман иджэсту е псынщӏэу ауэдэу зихъуэжу щӏидзауэра, технологиям зихъуэжу. Мы иджэсту къэхъу илъэс тӏощӏ хъухэр, илъэс тӏощӏрэ пщӏы хъухэм я бынхэм и нэхъыбэм Бзэ ящӏэжкъым къапщту щытмэ, абы теухуауэ шынагъуэ щыӏэ. Абы нэмыщӏ къапщтым Къэбэрдейм укӏуэжым е Адыгейм е нэгъуэщӏ укӏуэу щытмэ, къуажэм деж адыгэбзэкӏэ мыпсалъэ дэсщ, урысбзэм техьэу щӏадза псори, ди жагъуэ зэрыхъунщи. Ар урысбзэ имыщӏэн хуейуэ аракъым, ауэ адыгэбзэ имыщӏу щытым, лъэпкъыр зыхъумэр бзэра къапщту щытмэ. Цӏыхум бзэр имыщӏу щытмэ, дауэ зэрыжыпӏэнур? Адыгэщ жыпӏэу сэ сызреплъымкӏэ, мис мы илъэс тӏощӏ дэкӏа илъэс тӏощӏым, тӏощӏэпщӏым псынщӏэу, ӏейуэ псынщӏэу зихъуэжу щӏидза. Дэ къуажэм дыкъыщалъхуам, дыщыдэсам, зыри урысбзэкӏэ псалъэу щытакъым, псори адыгэбзэ зэрыпсалъэу щытар. И, абы теухуауэ сэ сызреплъымкӏэ, зытегъэщӏауэ а ӏуэхум бзэр хъумэным телэжьэн хуей къапщту щытым. Унагъуэм дытемылажьэу щытым, унагъуэ къэс ар къыгурымыӏуэу щытымэ, сэ си гугъэмкӏэ иджыри зы илъэс тӏощӏ, тӏощӏрэ пщӏырэ дэкӏыу щытымэ, цӏыху мащӏэ адыгэбзэкӏэ псалъэу диӏэну къапщтэу щытымэ. Хэкӏыпӏэу сыт плъагъур-тӏэ? Иджыпсту интернетыр къэбгъэсэбэпу зы ӏэмал гуэрхэмкӏэ къыпхузэтегъэувыӏэну къыпщыхъурэ? Лъэпкъым езым дыдейуэ таурыхъ тщӏымэ сэбэп хъуну пӏэрэ? Е, мис мы искусственный интеллект жыхуиӏэм адыгэбзэр хэдгъэхьэмэ, частнэ жыхуэтӏэм уэду къызэӏутхрэ сабийхэр екӏуалӏэу Адыгэбзэкӏэ щыпсалъэу, жеинуми, къэтэджынуми, еджэнуми, псори адыгэбзэкӏэ екӏуэкӏыу зы ӏуэхущӏапӏэ къызэдгъэпэщмэ, абы дыкъригъэлыну пӏэрэ? жысӏэнущи, абыи зи бын къэзышэнур ар къызыгурыӏуэ зытӏущырауэ пӏэрэ жызоӏэ, ари сщӏэкъым хэкӏыпӏэ хъуну мыхъуну? Ну, дэ АМАН-ым иджэсту академием я пщэ дэслъхьауэ ученэхэм тӏэкӏу девгъэгупсыпс мы ӏуэхум жысӏэри, я пщэ дэслъхьауэ иджэсту концепцие уэду зыгуэр ящӏыуэ, ар зы ӏуэхукӏэ жыпӏэ хъунукъым мыбы, мыбы зэфӏигъэкӏыну жыпӏэу. Ину, хэплъэн хуей сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, къэралым ищӏэн хуейр зы, унагъуэ, унагъуэм зэрихьэн хуей къалэныр тӏу, технологием ящӏэнур щы. Зыхэдзауэ, комплексно уемылэжьу щытмэ, зыми пщэ дэплъхьэкӏэ, сэ си фӏэщ хъукъым бзэр пхуэхъумэну. Ауэдэу щымытын щхьа, япэрау бзэр зыхъумэ щхьэгъусэм, цӏыхубзым нэхъ унагъуэм щыпсалъэу щытмэ, адыгэбзэ зрихьу щытмэ, сабийм и ӏэмал имыӏууэ бзэр ящӏэну. Уот сэ си пхъум и унагъуэ зэрыщытуэ япэу зрагъэсар адыгэбзэ, адыгэбзэкӏэ фӏэкӏа унэм щымыпсалъэу. Иужькӏэ английскэ, урысбзэ зрагъэщӏа, иужькӏэ английскэбзэ зрагъэщӏа. Унагъуэм щебгъасэу щытмэ, зыри проблемэ къэралым хэмытуэ щыцӏыкӏум де унэм ущепсалъэу щытым, адыгэбзэ фӏэкӏа фыпсэлъэнукъым жыпӏэрэ яхуэбгъувэу щытмэ, проблемэ щымыӏууэ къыпхуегъэщтэну адыгэбзэм. Ну, унагъуэми сыпсалъэмэ, щӏалэгъуалэми, абыхэм ящӏэм, уэ умыщӏэмэ, дауэ уи быным зребгъэщӏэнур? Ауэ зэрыжыпӏэм ещхьууэ, ауэдэу мыхъууэ, сэ сощӏэ, интернеткӏэ зрагъащӏэ, Америкэм щыпсэу, нэгъуэщӏ къэралым щыпсэу, интернеткӏэ зрагъащӏэ, адыгэбзэ зымыщӏам, адыгэу, сыхуей зэзгъэщӏэну, сщӏэкъым къапщту щытым. Технологие ухуей сыт щхьа жыпӏэу щытымэ, зэзгъэщӏэну сыхуеймэ, Дэнэ сыщымыӏэми, сеплъу зэзгъэщӏэфыну. Ауэдэу, конечно, ауэдэ технологиер щӏын хуей, сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, сайт уихьу, адыгэбзэ зэбгъащӏэ хъуу, зридзэкӏыу щӏын хуей псори. Адыгэбзэ езыгъащӏэхэм нэхъыбэ учительхэр нэхъ престижнэ щӏын хуей, нэхъ улахуэ нэхъыбэ етын хуей, сыт щхьа жыпӏэу щытмэ. Ауэдэу щыткӏэ, тӏэкӏу абыхэм я ӏуэхур нэхъыбэу дэбгъэкӏыу щытмэ, Нэхъыбэу дэкӏуарэт, адыгэбзэкӏэ едгъэджарэт школхэм жаӏэу къэралым къищтэу ипщэ дилъхьэу щытмэ, дэ дыщеджэм илъэс еянэ хъуху, восьмой классым дынэсыху, къэбэрдей литературэ, къэбэрдей грамматикэ жыпӏэу деджауэ щытауэра къапщту щытмэ. Дэри дахэ-дахэу ауэдэу зиукъуэдияуэ драгъаджэу щытакъым адыгэбзэм. Ауэду къэралым ар къищтэн хуей, ауэдэ федеральный стандартым нэмыщӏ, местный стандартым Министерствэ образованием къищтэн хуей унафэ ищӏыуэ, ӏэмал имыӏууэ фыхуиткъым жыӏэу ауэду пумыгъуву щытмэ, тынш пщӏыуэ щытмэ, зыми иригъэджэнукъым. Стандартым хэту щытмэ, ухуимытуэ, а бзэмкӏэ уемыджэну ухуимытуэ школым пщӏыуэ щытмэ, значит, ар дэкӏынкӏэ хъуну, сэ си еплъыкӏэмкӏэ. Мыдкӏэ а технологиер жыхуэпӏар унагъуэм модэу щытын хуей, емыкӏуу щытын хуей уи бзэр умыщӏууэ. Зыгуэрым ухуэзамэ, адыгэбзэкӏэ урыс фӏэкӏа мыпсалъэмэ, сигу ирихькъым. Сэ сыадыгэщ, жиӏэмэ упсэлъэфрэ адыгэкӏэ? Сыпсэлъэфкъым. Дауэду псынщӏэу щӏытфӏэкӏуэдыр ди бзэр къызгурыӏуэ? Ауэду псынщӏэу щхьэ тыншу дгъэкӏуэдрэ иджыри щхьэ дэрэ дгъэкӏуэдынуэ къытфӏэмыӏуэхууэ? Ар къызыхэкӏыр сэ къызгурыӏуэкъым, ауэдэу дэ, ауэдэу куэд дыхъурэ дымышыну? Дэ мащӏэ фӏэкӏа умыхъуу, уи бзэри бгъэкӏуэду щытмэ, зы лъэс щэныкъуэ дэкӏыу щытмэ, уи бзэр умыщӏэжынкӏэ хъуну? Адыгэ хабзэм теухуауэ, дэ дыгуэркӏэ ди хабзэ тщымыгъупщэ абы нэхъ дытету щытмэ, сэ сызреплъымкӏэ ди щӏалэгъуалэр нэхъ гъэса хъуну, дэ ди зыхущытыкӏэхэр нэхъыфӏ хъуну? Нало Заур жиӏэу щытащ игум, Динри щӏэпщӏэгъуну, адыгэ хабзэри щӏэпщӏэгъуну. Диныр зэран хуэхъукъым къапщту щытым ди адыгэ хабзэм. Уэ ухуеймэ, динри ӏыгъ, ухуеймэ, уи хабзэри ӏыгъ, уи динри ӏыгъ тӏури зэтету. А тӏур зэныкъуэкъукъым къапщту щытымэ, пхузтегъэхуэну. Ауэ а хабзэри ӏыгъын хуей къапщту щытымэ, ди хабзэм дихъумэну, ди бзэм дихъумэну къапщту щытым. Уэ уи хабзэ умыщӏэм, уи бзэ умыщӏу щытым, уэ усыт лъэпкъкӏэ? Согъэщӏагъуэ, мэукӏытэ адыгэбзэкӏэ псэлъэн. Зигъэгушхуэу, сэ бзэ сощӏэ жиӏэуэ гушхуэу зыкъригъэлъэгъуфу щытын хуей. Хабзэ хэлъу, бзэкӏэ псалъэу. Ауэдэу щытым дей, сэ щӏалэгъуалэ Москва сыхуэза нэужь си гуапэ мэхъу, сыбгъудыхьэр адыгэ къабзэкӏэ къопсалъэу, хабзэ ящӏу, пщӏэ къыпхуащӏу, пщӏэ зыхуагъэщӏу, Щыслъагъум дей мис мыр сыту фӏыуэ ядэ-янэм ягъэса, уехъуапсэу уегъэлъагъу уи ныкъуэм дей. Ар ядэ-янэм ягъэсаура къапщту щытмэ, унагъуэм щагъэса, абы елэжьын уей къапщту щытмэ, къэралыр елэжьын уей, цӏыхури елэжьын уей. Къалэм укъыдыхьауэ е зы гуп гуэр ухэту уи бзэкӏэ дахэу упсалъэу щытмэ, Унартщ уэ жаӏэу моуэ фэ ирамыплъу, моу щыдыхьэшх хуэду щӏэнакӏэ уэду, апхуэдэ зы лъэхъэнэ щыӏащ. Иджыпстуи зэзэмызэ зыхыбох, ауэ апхуэдэ дыдэу япэм уэду щытыжкъым. Иджы нарт къыпхужаӏэмэ, ар уигъэлъэхъша хуэду арат абы къызэрыгурыӏуэр, ау апхуэдэ псалъэм уигъэлъэхъшэну щыт. Уей, сэ согъэщӏагъуэ мауэду цӏыхур зэреплъыр, сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, унарт жаӏэу щытым, ди эпосым уеплъмэ, нартхэр зэрыщытар уеплъу щытмэ, нарт къыпхужаӏэмэ, пщӏэ къыпхуащӏауэ уи дуней тетыкӏэр, уи адыгагъэр къыбжаӏуэ ауэду еплъын уей, нарт жаӏэмэ ар ауэду щӏащӏар къызгурыӏуэкъым. Уигъэгушхуэу ауэдууэ, ар къыпфӏащу щытым ауэдэу щытын хуей. Ар зыгуэрым зыхигъэзэрыхьа хуэдэу къысщохъу, сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, хъуэжын хуеуэ къызолъытэ. Сыт щхьа жыпӏэу щытым, дэ нарт эпосым тхыдэ куэдым хэтууэ лӏыгъэ зезыхьахэр, нартым къыхэкӏахэрат нэхъ зезыхьахэри. Си щӏалэгъуалэм яжеӏэн хуей, къыгурыгъэӏуэн хуей нарткӏэ, нарту къоджэу щытымэ лӏыгъэ зэрыпхэлъыр, фэфӏ къызэраплъам теухуауэ ауэдэу яхэплъэн хуей къызолъытэ. Уи щӏалэ Альберт интервью къеӏысхати, Арсен, адыгэбзэ зэрищӏэр, и бзэр фӏыуэ зэригъэшэрыуэр псоми гурыӏуэгъуэ тщыхъуащ. Мыдрей уи бынхэри Альберт ещхьыркъабзу я бзэр хуэкъутауэ щытщ адыгэбзэм. Иджы Хэкум фыщымыпсэууэ, фыпэӏэщӏу фыщыту, апхуэдэу фи быным адыгэбзэр евгъэщӏэну дауэ фхузэфӏэкӏа? Дэ дыпсалъэу щытым адыгэбзэ ящӏэну жытӏу, ауэ ды дыпсалъэу нэхъыбэу щыта къапщту щытым. Иджысту уже ящӏэри, тӏэкӏу ныкъуэ-ныкъуэу допсалъэ, иныкъуэр адыгэу, иныкъуэр адыгэбзэу, иныкъуэр урысыбзэу. А тӏэкӏу щынэхъ цӏыкӏум адыгэбзэкӏэ нэхъ депсалъэу унагъуэм, унагъуэм къыщащтауэра къапщту щытымэ. Абы нэмыщӏ ди быным и быныжхэми. Псоми ауэду унагъуэм къедгъэщтауэра къапщту щытым бзэр. Сэ иныкъуэхэм де, урысыбзэкӏэ къыщызэпсалъэм де, тызогъэхьэж аргуэру адыгэбзэкӏэ. Телефонкӏэ къащӏмэ е дызыхуэзэмэ, сэ адыгэбзэкӏэ фӏэкӏа сепсалъэкъым. Сымыщӏэ хуэдэу зызощӏ нэгъуэщӏыбзи, адыгэбзэкӏэ сепсалъэурэ хуей-хуэмейми къызопсалъэ адыгэбзэкӏэ. Ахэр щыцӏыкӏум щыгъуэ, моу, таурыхъ

Дэ дызэрыщытамрэ абы я зэманымрэ зэтехуэтэкъым, дэ театрым деплъу, адыгэ театр спектаклхэр къыдэкӏа нэужь, дгъэщӏагъуэу деплъу Сосрыкъуэ теухуау, мыдрейм теухуау дэ дыщыцӏыкӏум нэхъыбэу кърагъэлъагъуэу щытакъэ. Театр ӏуэхур тӏэкӏу къыхэбгъэщащи, Арсен, сыноупщӏыну сыхуейт, мис мы ди интеллигенцыр, ди къулыкъущӏэхэр жысӏэнщи, Кӏуэ я лэжьыгъэ къалэн теухуауэ псалъэм папщӏэ лъэпкъым къытхэкӏа цӏыху цӏэрыӏуэ гуэрым и илъэс бжыгъэр ирикъуауэ ягъэлъэпӏэн хуей хъумэ, я къалэнщи макӏуэ пщӏэрэ? Ари макӏуэхэри тӏэкӏурэ щосри къыщӏокӏыж, и кӏэм нэсу загъэхьэкъым щысыну. Ари ӏуэху дахэу схужыӏэнукъым зыуэ. Етӏуанэрауэ, ямыкъалэну щытатэмэ, Кӏуэну къахэпшыныр зырызыхэщ. Ещанэрауэ, уэ укъызыхэкӏа лъэпкъым ар уи къалэну, уи лэжьыгъэ ӏуэхуу щымыту щытми, гукӏэ-псэкӏэ упэгъунэгъуу, театр ирехъу, зэхыхьэ зэхуэс гуэр ирехъу, джэгу ирехъу, тӏэкӏу укӏуу уахэплъэну апхуэдэу ядэтлъагъукъым. Культурэм къыхэкӏахэм тӏэкӏу я гур къыумыӏэту щытмэ, тӏэкӏу уи лъэпкъым фӏы къыхэкӏауэ Ар умыгъэлъапӏэу щытым зыми игъэлъэпӏэнукъым. Уи лъэпкъым щӏэныгъэ иӏэу, акъыл иӏэу, культури ирехъу, искусствэ ирехъу, бизнеси ирехъущ. Уэ пщӏэ хуэпщӏын хуей уи лъэпкъым къыхэкӏа цӏыху. Сыт хуэдэ ӏуэху, ӏуэхуфӏ ищӏу щытымэ, ар жыӏэн хуей, егъэлъагъун хуей, дэӏыгъын хуей. Сыт щхьа жыпӏэу щытымэ, ауэду думыӏыгъыу щытымэ, умыгъэгушхуэу щытымэ, ари елэжьынукъым къапщту щытымэ. дэ ди жагъуэ зэрыхъунщи, щапхъэ егъэлъагъуну, етӏанэ, дэ ди жагъуэ зэрыхъунщи, дэ тӏэкӏу дэ дыукӏытура е зыгуэр ди лъэпкъым къыхэкӏауэ щытымэ, жытӏыну нэхъыбэ, жытӏыну тхужыӏэӏым къапщту щытымэ. Сыт щхьа жыпӏэу щытым, дэ ди дэ ди лъэпкъым нэхъ мащӏэкъым къыхэкӏар адрейхэм нэхърэ. Ауэ адрейхэм зы нэхъ мащӏэ ищӏауэ къыхэкӏауэ щытымэ, ар къаӏэтыну зэрыхузэфӏэкӏкӏэ сэ соплъ ди ныкъуэ лъэпкъхэми. Дэ зыгуэр ди дей къыхэкӏауэ щытмэ, ар абы тӏэкӏу Тхьэ мыр сэ сымыхъуу мыр хъуа жиӏэу егупсысынкӏэ хъуну къапщтэу щытмэ? Ефыгъуэнкӏэ хъуну? Емыфыгъууэ, гу къабзэкӏэ мыр сэ си лъэпкъэгъу, мыр сэ си къуэш, си дэлъху жиӏэуэ ар зыгъэлъэпӏэну дыщытыну, уригуфӏу щытын хуей къапщту щытмэ? зыгуэрым и ӏуэху дэкӏамэ е нэхъ акъылыфӏу къыщӏидзауэ щытымэ. Абы ауэдэу дыщымыту щытымэ, а хъури дгъэхъунукъым къапщту щытымэ. Ар дэдмыӏыгъыу щытымэ, абы дримыгъусу щытымэ. А уэ зыхуэпӏэм хуэдэу, ауэдэу къекӏуэкӏыу щытымэ, ар, конечно, хъуэжын хуей, къутэн хуей, ауэдэу цӏыхум къабзэу гукъабзэкӏэ убгъэдэтын хуей.

Зэрытщӏэмкӏэ, Арсен, мис апхуэдэ искусствэм теухуауэ, культурэм теухуауэ Мэзкуу щекӏуэкӏ ӏуэхухэм пшыхь къакӏуэмэ, Къэбэрдейм къикӏыу укъуэхъуу. Ухэтщ, ягъэлъагъуэ бгъуплъ урагъэблагъэ. Зомыусыгъуэджу ипэ сатырым ущысу абы уоплъ. Абы псоми дрихьэлӏэкъым, ауэ зэзэмызэ дыкъыщрагъэблагъам дей ӏэмал имыӏэу докӏуэ. Куэд мыщӏэу Кабардинкэр къэкӏуауэ хъарзынэу дызыхуэзар, дызыхэсар, деплъар я къэфэкӏэ.

кӏэ сыткӏэ садэӏэпыкъуращи, илъэс къэс хъарзынэуэ зыхудошэс, я ӏейуэ я гуапэ Москва дэсхэми хьэщӏу нэкӏуахэми, уже илъэс илъэсищ, абы илъэсиплӏ хъуауэ Черкесие ФМ-ыр хъарзынэу ягу ирихьу идогъэкӏуэкӏ. Радиори пыщӏауэ щыта иджысту, ар зи ӏэщӏагъэр Тимур Пацаевращи, иригъэкӏуэкӏыр си гугъэ, музыкальный, музыка сыткӏэ. Атӏэ ди лъэпкъым

Жьыми щӏэми уедэӏуэнууэ тӏэкӏу уи настроением теухуауэ додаӏуэ, Нэхущым и уэрэдхэм, Магомед Дзыбов, Биштов Азэмат, Къардэнгъущӏ Зэрамыку и уэрэдхэр, жьы уэрэдхэр.

еджэнми, спортми, совещание евгъэкӏуэкӏыну щытми, махуэм зэман диӏэр тхурикъукъым къапщту щытмэ. Махуэ къэс зыхэдзауэ тщӏэну тщӏэу, дызыхуэзэну тщӏэу, махуэ къэс ауэдэу ди махуэ зэрекӏуэкӏыр сыхущӏыхьэкъым къапщту щытым. Дэ Сочи дыщыӏэу щытми, Москва дыщыӏэми, Налшык дыщыӏэми дымылажьэу хъуӏым, сыт щхьа жыпӏу щытмэ.

Нетӏэ зэрыжысӏам ещхьу Тхьэм ди Къэбэрдей ди лъэпкъыр дыкъызыхэкӏа лъэпкъыр, ди Къэбэрдей Республикэр зиужьауэ экономикэкӏи, политикэкӏикӏ, искусствэкӏикӏ цӏыху исым я гур загъэуэ къызыхэкӏа тщымыгъупщэу, ди культурэ тхуэхъумэу, ди хабзэр тхуэхъумэуэ, ди къэралыгъуэр Тхьэм Куэдрэ тхуихъумэ, куэдрэ дигъэпсэу, дегуэт дыгушхуауэ, ди щӏалэгъуалэм гъуэгу етту, ди нэхъыжьхэм пщӏэ хуэтщӏу. Узэгъусэу щытым узыкъуэтмэ, угъэрош жери, псори дызэрыӏыгъынуи, зэгъусэнуи абы теухуауэ а лэжьыгъэр едгъэкӏуэкӏыну къызолъытэри Тхьэм тхузэфӏигъэкӏ. Тхьэм жиӏэ. Упсэу, нтӏэ, Арсен, лъэпкъым набдзэу удиӏэщ, щӏалэгъуалэм удищапхъэщ.